amene muli woyang'ana nkhani za kunja kwa dziko lino kuchokera ku PP MCP, sorry. Eh, nthawi imeneyi takulandirani a national director amayi mayi athu mayi makuta ndakwakuno Posayiwalanso olemekezeka bambo Chivundi tikulandireni malo ano. Azanga akukujon a district governor ndi komiti yanu na anzathu nonse kuchokera ku ma constituencies amene muli pano. Bwana nthawi ino tikuyenera kuyamba mwambo wathu powapempha Sheikh Anaf Wayeres kuti atitsogolere ndi pemphero golere ndi dua.

mulungu wathu atsogoleri tikuwayikiza m'manja mwanu atsogoleri athu akukumana ndi mavuto chifukwa chonena kuti akunena kuti dziko la malawi anthu a malawimo azidya pa tsiku katatu ena akuti iyayi atsogoleri athu akunena kuti ah, utsogoleri utha kuchokera kwina kulikonse mtundu uliwonse chigawo china chilichonse ena akuti iyayi mulungu wanga atsogoleri athu akunena kuti adzalemba achinyamata 1 miliyoni ntchito akuti iyayi komanso akunena kuti fertilizer azatsitsa mtengo 4000 chakuti akuti iyayi mulungu wanga atetezereni kwa mmaliwongo kuti muzikhala nawo limodzi atsogoleri athu tikuwayikiza m'manja mwanu muyambe nafe mutsirize nafe tikupempha izi mdzina lanu Allahumma amin. Popeza dua samaombera mmanja e, dua timangoti amin kuti kumwamba kukatseguke nthawi ino bwana mundilole ndiwapemphe a group village head jali jali 2 kuti akulandireni malo ano m'manja mwa mfumu Ah, takulandirani nonse amene mwafika pamalo pano mumve kuti mwalandiridwa ine ndayima pano motumizidwa ndi amfumu a jali 2 a vice president athu a dr klaus chilima takulandirani ulemu wanu akulu athu ulemu wanu a jali 2 timakunyadirani mafumu onse amene mwabwera kuzatikhazika pamalo pano takunyadiraniso Nonse olemekezeka ladies and gentlemen amene mwasiya ntchito zanu kudzatikhazikanso pamalo pompano takunyadirani. Ineyo ndilibe zoyankhula zambiri ndifuna ndikunyadireni koopsa chifukwa cha kubwera kwanu pamalo pano. Mawu amene andituma amfumu athu a m'mudzi muno akufuna kukulimbikitsani nonse kuti musaope tiyeni aliyense akavote mwa unyinji chifukwa chokuti aliyense tsogolo lake amaliona yekha amalidziwa yekha angofuna kutilimbikitsa kuti musagwe mphwayi Amene akudziwa za tsogolo lake kumene akulowera akuyenera kuti akavote, asakhale pansi, asagwe mphwayi. Ndilibe zoyankhula zambiri, ndangofuna kukuthokozani chifukwa cha kubwera kwanu. Kubwera kwanu ndi mdalitso pa malo pano. Zikomo kwambiri m'manja mwa chifumu zikomo kwambiri nthawi ino bwana president amenenso muli a state vice president komanso amene muli a running mate a tonse alliance mundilole kuti ndiachedwetse pang'ono a sg amene ayenera kuti ayankhule komanso akulandireni ndi kukupatsirani Ndikungofuna abale anga mundilole ndiyankhule nkhani imodzi. Kunjaku kwabwera nkhani imene ikufuna kusiyanitsa anthu a zipembedzo potengera chizipembedzo kuchi ku nkhani za ndale za kayendetsedwe ka dziko. Ndimafuna ndinene A state vice president mundilole ndiyankhule kachiluwa pang'ono ndiyankhule hadith ina yake imene mtumiki amene amamutsatira asilamu mtumiki muhammad sallallahu alaihi wasallam anatiunikira ananena kuti min husni islamil mar'i tarkuhu ma la yanihi chili chabwino kwa msilamu amene ali wangwiro balighin wa nzeru zake kusiya chinthu chimene chisakumukhuza nkusiya kuti ichi si mbali yanga ndimafuna ndipemphe mashekhe mukumapezerapo advantage pali mashekhe ena apapa mwina mwabwera wochepa mutitengere uthengawu kunena kuti ndale ndi zinthu zoyendetsa moyo wa munthu bwinobwino pa dziko lino lapansi. Tsono inuyo mashehe athu, inuyo muli ndi udindo kuti mutiwongolere kuti pambuyo pa moyo uno kodi tilowera kuti. Ndiye ntchito yanu mashehe. Timafuna tipemphe kunena kuti mukamabweretsa ndale kuti asilamu mukavotere akuti akuti mukumatilakwira chifukwa chonena kuti ineyo amene ndikuyankhulira pano ndine alhaji alhaji weniweni si bambo la- si dzina la bambo wanga ayi ine ndinapita ku saudi ndinakapanga tawafu pa Maka pa Kaba penipenipo mpaka nakuigwira Kaba mpaka kukathamanga swafa ndi marwa komanso kupita kutamauti mukamayankhula mukamafuna kusiyanitsa zokonda zathu titaona masomphenya amene ali mwa dr saulos chilima ndi tonse alliance koma tiya imene ayi mukutilakwira ntchito zanu inu ndi kufuna kutiyang'anira ife mosayang'ana ndale mosayang'ana chipani chimene tikuchokera Pa ichichi tikhala tikunena ku Eastern Region kuno chifukwa chonena kuti mashehe ena apezerapo mwayi ofuna kumasiyanitsa Asilamu amene akufuna kuona Malawi watsopano. Choncho chibwana, nthawi ino mundilole pali nkhani zina abale anga Tili pa Gymkhana Club kumasana kuno ndi bwana ndi onse amu Tonse Alliance. Amene muchite mwayi mutsegule wailesi yakanema muonera pa kanema ndimafuna ndikupempheni kuti ku Gymkhana Club ndikufuna ndikanene ntchito zina zimene bwanawa anagwirira asilamu ali state vice president nthawi imene inali zonse zili bwinobwino kusanabwere izi tikupanga panozi chifukwa chonena kuti asilamu ena sitikudziwa kuti bwana anathandiza asilamu mu njira iti ndiye mundilole bwana zinazo ndikanena pa Gymkhana insha allah kuti abale angawa azidziwe kuti simunafune asilamu kuti lero lokha kuti mungoti ndiolotse ndikakudyere patsidya ayi mundilole nthawi ino ndipatsire mayi wathu mali ya Secretary General wathu Mayi Patricia Akwenya Kaliati utm tsogolo lathu lafika utm utm olemekezeka a president athu dr saulos chilima komanso amene muli a vice president a dziko lino la malawi a vice president a mgwirizano agogo athu ajali komanso atsogoleri onse amene muli pano a national director amayi mayi makuta a national publicity secretary abambo chidanti olemekezeka regional governor athu alhaji olemekezeka director amayi amayi hussein komanso achinyamata athu awa atsogoleri akuluakulu onse aku district a district governor athu wamkulu wathu wa business bambo matembo takulandirani pano ngati wa business amene mwalitengera business 40 akuno kwa njali inunso amene munali ku dpp ndikuona kuti eh, ine thupi limangofika pereka siku ndi siku kunyamula chimanga koma tipite kukuwala kuti mungopereka moni ndipo muchota

amenenso ndi president wa utm takulandirani kuno kwa jali mukhale omasuka ine kwathu ndi kuno sapoti yanga ndi imene mukuiona apa ndinachilandira kuti mukubwera kuno ndinalankhula ndi bambo masankho kuti zimene ena amanena kuti aona nyekhwe nyekhweyo ayiona lero pano unokatani wina asakunamizeni ndilipo kuno ndikumva zimene zikunenedwazo chifukwa anthu avala chisanzo koma chimanga nkumagula pa thumba 20000 ine ndakupezani kuno kuchipani ngati wa bizinesi komanso ndili wokonzeka kuthandiza ntchito ina iliyonse kuti tithandizane mavuto amenewa amene akutha pa 23 juni timalizire limodzi kuno ndili ndi anthu sindili ndekha abwana ndikukuonesa ndikufulumira chifukwa uno unali wongoyima tsopano ndi ku zomba koma sitichitira mwina ndikuoneseni anthu amene ndikugwira nawo ntchito mungoti inu muwaone pang'ono komanso ndikupempheni kuti mubwere pa msonkhano wa nsanja kuti muzaone nyekhweyo amaineneyo adzaione kuno yasokole wose amene bambo makoka anzanga onse a business amene tangotukulani mikono pamene mulipo kuti mkuluyo aonedi kuti tawalandira ndi manja awiri sitinapele kusacheza a president ndabwera kuzakulimbikisani kuti zitheka basi pa 23 anthu ali ndi mavoti ngakhale akutchingireni koma anthu ali mumtima amo zili mumtima anthu afuna kuti akatatu kwa jali ndi kumachimake kwenikweni kwa ulimi wa mpunga kumusiko koma anthu akuvutika ndikumalima mpunga wawo ogulisa kulibe ndikupempheni mukalowa pa 23 pa 24 mutiikire kuno fakitali ya mpunga kuti anthu azigulisa mpunga wawo pa fakitali imeneyi mphamvu kuno amene amavutika ndi kabaza kumapalasa ndimati tikupempheni mukalowa kuti muwasinthe anthu amenewa apalasa nthawi yayitali nawonso apeze njinga za moto amene ali njinga za moto ali mataxi apeze ma three ton azitenga mpunga kumusi kumagulisa pa fakitali akulandilani kuno potinso pano ndothamanga ndinyadire kwambiri siku naye amandilandira pano pa mumasakwi analipo ndi a vice president ama a- a usi ndinanena kuti anthu andimafuna talandira adandilandira lero mwini wake wa chipani cha utm ndasangalala kwambiri kuti ndagwira nanu mkono ndakumandilandira ntchito tigwira kuno ndi kwathu zikomo kwambiri

zoonadi a regional governor atenga tigwire ntchito tipite pena paliponse khomo ndi khomo tione anthu kuti atopa bwanji ndi nkhani ya thupi kupereka thupi fanya chimanga komanso osadya kumagona ndi njala abale yakula ndani kuno kwa jali mulungu azikudalisani nthawi zonse tikuthokozeni simulephera kubwera kuzaona ana anu ena mukamabwera amakhala ali yakaliyakali mumseumu Ngakhale msonkhano suli wawo amakweza nsalu zawo kukulandirani kunoko. Mmene atipempherera afumu athu ndi zoonadi anthu akukana chitukuko chimene inu mufuna kupereka. Koma musabwerere pambuyo tithandizeni tavutika nthawi yayitali. Ena kumanama kuti kudziko kuno kuli matenda a Covid afuna alepheretse chisankho. Abale musalole. nanga chimene akuoperawo nchani abwere apa ngati amaziwa ndi nkhondo ya chisankho tiunguzane apa tione kuti atawine ndi ndani ngati ukoperaso kutenge yani apa kumamemeza timene tipemphe mawa kweyanza ulemu wonse ulemu wonse kwa amene mmatipemphera kwa mulungu Azimayi, azibambo, anyamata ndi atsikana ndi amene akuvutika kwambiri m'Malawi muno. Akumalephera n'chopereka chimene m'mbale ku tchalitchi. Lero ena amene anyamula ozinga mfuma akumakunamizani. Chisankho chinavuta, china chilichonse cha ma MP, cha makhansala, cha president chinavuta. Koma amene anapita kukadandaula ndi nkhani ya mapurezidenti. MP aliyense payekha payekha anapatsidwa mwayi kuti akadandaule. kansala payekha payekha anapatsidwa mwayi kuti akadandaule ngati sadadandaule madandaulo awo chisankho chibwerachi chinali chona kuti chisankho cha upresident chinatani chinayende bwino ena amene timapemphera nkumatonthoza anthu pamaliro musamasokoneza anthu akafika pamaliro amafuna alire amene apezapo mwayi kuti afuna akadye pamaliro ndi nthawi yawo koma nkhani ya pamaliro

si za mnzina kuti pakati pa nduyu ayi nkhani yake apa ayi mulungu anamva mapemphero a inu amalawi lero atana kuonse amene anaphunzira kulephera kugwira ntchito ngati mwana anali mwana woyamba ana onse abwera kumbuyo kwamati sikulu ilibe ntchito chifukwa choonera chimene wawo aonera ntchito yonse

sitinayende mukumvana eni nde wina asakunamiza kuti teni tivotera yemweyo nde wina asakunamizeni panopa adisi gavana analipo amene akuona kuti akumva kuwawa akudwala pena kuchipatala tikuwafuna kuti achire mwasanga imene timafuna tikambe panopa si zija zonga tapita kale adisi gavana adisi gavana mulipo bwerani bwerani ndimakangoyamba kulalika zazisankho kuti ndimukavotea kunena wakale momo musaziwa kuti tikonanidala ndife amati kusowa ndalama ni ndani ndifeyo adisi gavana tikuthokozeni kwambiri mwagwira ntchito yapamwamba kwambiri yotamandika akuti bwana mupatse bwana moni pamalo pano zikomo kwambiri UTM! Bwana tili pano. UTM! Tsogolo lathu. Tsogolo lathu. Ah, ulemu wa president athu akuchipani kwathu komanso amene muli vice president wa dziko lino la malawi ulemu wanu bwana ulemu a Queen shaida jeno ulemu apatoni athu bwana wasangwi ulemu alijono gavana ulemu upite kwa onse oyenerera pepani ndikanalankhula zambiri koma ndikuzunguzika mutu kuti ndalandira foni pompano komabe ndilankhula bwana kuno anthu ndi amene atopa atopa ndikunamizidwa ndikuberedwa pano tikuzisaka bwinobwino Mdziko muno mwabwera ndalama zambirimbiri za Covid koma kuti apereke kwa anthuwa zikulephereka. Tinamva pakati paja kuti ati atite lokodauni kodi lokodauni amapereka eh, anthu alibe kanthu anthuwa anakana wakandikuthokozeni bwana chifukwa chakulimba mtima kwanu munayesesesa pamene paja pa 21 meyi chaka chathachi tidaberedwa simunagone simunataye china chilichonse koma munapita ku khoti kukhoti kuja kudzationetsera zoona zokhazokha lero anthuwa akupanga malodi bloko chani chani chani chani bwana ndikupempheni pamene ine ndinali mnyamata wina waye ndikapanga naye nkhondo ndiye ndikaona kuti iwo akundiluma ndiye chimene tikapanga ife tikangomenya pamanopo kuti alephere kuluma ndikuyesa kutanthauza chani bwana inuyo mulikutsitsa mfundo mfundo zimenezo ndi zimene anthu ati azione akuba kale fetereza 4000 chakuti sitingasiye zimenezo 4000 chakuti ndiyo pano bwana msewu uwu anangoupanga za pondi apo tifuna bwana mukalowa mboma pa 23 sitikukayika mulowa pa 23 bwana mudzatikonzere msewu umene komanso kuno kuli bwana wathu atiye athu kalekale sakukwezedwa iyayi ndikupempheni bwana mukangolowa mboma chonde chonde chonde chonde bwana anthu amenewo mudzawaganizire kuti simunabwere ndi amayi ifewo kuno kuchilhomwe tikakhala ndi dandaulo timakapempha amayi nde mayiwo akumva ndikuti amayi ndikupempha muwauze abambo amene ali a president athu akuchipani mwana wawo kuno akuvutika mayendedwe ndi mawu amenewa a secretary general mwandipatsa zikomo kwambiri nthawi yanu ulemu wanu ulemu wanu bwana zikomo kwambiri Ibabira mwanga. UTM. A president athu olemekezeka komanso bambo Chifunde a Mizi amene ali a vice president a chipani cha PP a director of uh, economic planning Thomas Misika wa chipani cha MCP apa tonato bambo masangwi ndakunyadilani kwambiri mmene timabwera ndi bambo matembo abweranso amene anali makhansala a dpp Ah, khansala Mangali- Man- mangilisa komanso bambo khansala bambo makoka ndakunyadilani ndakulandirani kwambiri ndi chikhulupiriro kuti simunabwere nokha abambo mangilisa amayi mangilisa khansala mangilisa bwerani apa

utm timve kuti mukamapita ndi kumemeza anthu onse onsewo adziwe kuti mwabweranso ku chipani cha utm utm utm sokolatu sokolatu bibi wacha

a president ndikuthokozeni chifukwa chodzichepetsa chanu ndipo kudzichepetsa kwanu maganizo anu ali pa anthu adavutika nthawi yayitali akadavutikabe pano zolinga n'zonena kuti amalawi aphule pamoto umene alinawo kuno ndalama ikusowa abizinesi akusowa zochita asekula golosa yafika madzulo angopatamo 2000 yokha aliyense yomweyo ndi abale ambiri kuno abizinesi aliyense chifukwa chani ifunika kuti tonse tikavotere dokotala lazarus chakwera tapanga mgwirizano chipani cha utm cha mcp cha pp cha mafunde cha umodzi cha petra cha aford

zokwana naini mgwirizano wina uja uli ndi zipani ziwiri anthu mukuwadziwa kale anayamba kuyenda ndi chimanga kumazungulira nawo ndikuti pano pali yoyo apa msonkhano komatha ndi yoyo omwe nyamula kumatani kumapita kawiri umaonesa mwano ena anso akubanitsabanitsa chimanga koma kuna chimagula 20000 patumba ndikutinso ndikuno pamene

Mwina muonetsetsa kuti gavana wina aliyense wa Premier a business mtsogozi mtsogozi a business wonse wina aliyense ndine wina aliyense akhale ndi anthu ake kaleka wamwa ine azimayi wonse iye ndipo pofika tena mambo tikatha kumaliza kutani kuvota ndipo tizaimba lokoma ndipo timene tikufuna ife panopa palibe chopera ife kalekale mamwani kazi yathu ndakonzeka pali madoda ena amafuna chuma mukakawerengedwa kumene tikuchotsanipo sika kwa anthu amene akufuna kuti mitengo zitani zitsike kambaneti tisakala kwise tinzikuma kwambiri amene akutinamiza kuti ayi kuli covid ena apanga mamitingi yawo adzalepheretse chisankho yamakulira

timene tikhala ndi misonkhano ingapo koma kwinako kunatalika ndiye mwina anthu mwadikira nthawi yayitali tisapitirize kudikiritsani zambiri tikamba ku Zomba masana ano malingana ndi chibwana chimene chikuchitika mdziko muno mdziko muno kwacha kwacha UTM. UTM. PP. PP. Zikomo kwambiri. Assalamu alaikum. amfumu athu zikomo chifukwa mawu anu amveka ndithu mwatilandira bwino mukatithokozeranso kwa mfumu amene anakutumani kuti mubwere ndi uthenga umenewo tonse tamva zimene anena mfumu mabwana onse a kuzipani amene muli pano muli kwambiri ndiye maulemu tikakupatsirani ku Zomba ku msonkhano masanawo koma pano pali mabwana a malawi congress party zikomo muli pano mabwana a peoples party zikomo kuti tili limodzi mabwana onse a utm zikomo muli pano ndi akuluakulu onse a kwa Jali amene mwabwera pano mwasiya zintchito zanu mwasiya mabizinesi mwabwera pano zikomo anzathu achitetezo tili limodzi ndiyambire ndi mawu awa akuluakulu amanena kuti Mdima ungakule mwa mtundu wanji kumacha? Amanena kuti mdima ungakule motani kumatani? Izi zikuchitika zidzatha, Zoona bwana. izi zikuchitika zidzatha, ndipo zambiri ndikanena ku msonkhano Oh yes. kuti ambiriso amve kuphatikiza ndi amene kumatuma anthu azika ndi ena ndikuwauza izi zomatsekerana misewu tinadzudzula kale koma zikupitirirabe tsopano vuto amene amapweteka si amene amatuma anthu ayi chifukwa amakhala m'manyumba mawo akumwa matiyi tiyinso ogulira ndalama zakuba ndiye ndimafuna ndikupempheni abale inu amene mmakonda kumatumika kumakapanga zinthu zopanda pake siyani azakupweteketsani mabanja anu nkumakavutika vice president wa dziko ndi property ya dziko kumbana ndi pano kugwa mbendera mukaika half mast uko kokaika ndi maliro omwewo ndi perete yekayekha uko ndiye anthu ena asamapangitsa masewera sikuti anthu anatiuza kodza kutumbula anthu nkumapha si mulandu koma tikufuna mtendere m'Malawi muno Zona bwana zona. nde inu amene mukumatuma anthu muzawapwetekesa Auze zomatsekerana njira izi zithe kuno 92 mmene timabwera kuti kuyambe matipate m'Malawi muno chibwana ngati chimenechi kunalibe chinalaka kuti chibwana ngati chimenechi malemu kamuzu ndi MYP ndi youth ndi polisi ndi army akanatha kuti anafuna A Chakufwa Chihana a Bakili Muluzi sakanapanga kampeni olo tsiku limodzi. Koma amanena kuti ku Malawi kuno anthu akufuna zinthu zitani zisinthe, akufuna zinthu zachani zamatipate zipani zambiri. Pa nthawi imeneyo malemu Kamuzu mzimu wake uuse mumtendere anavomereza referendum komanso zisankho za 1994. Lero ufumu, u president wa dziko akuusandutsa ufumu chifukwa choti wina waba ndalama zambirimbiri nde afuna azitiopseza tisamayende kusapita kumakalimbana ndi anthu uko ndi kuopa kupweteketsa anthu osalakwa akanakhala kuti amene amatuma anthu ndi amene amaima pa msewu sibwezi tikumabwerera bwezi tikumakagunda ndi magalimoto akumatuma anthu ngati inu oti nkhani siku simuku sikukukhuzani n'chifukwa chake tinanena kuti mkwiyo satumana chifukwa choopa kupweteketsa anthu oti nkhani sikuwakhudza chifukwa chokonda bata ndi mtendere umene uli m'Malawi muno ndikumanena kuti akuakulu nonse apa osakabwezera chipongwe china chilichonse Kubwezera kwabwino ndi kukavota kuti anthu amenewa achokepo bata ndi mtendere zipitirire m'malawi muno. Akuluakulu amene atizungulira abawa ntchito yawo siyokupha anthu, ntchito yawo ndi yobweretsa bata, kuteteza mtundu wa aMalawi. Tonse amene tili panofe tisamapange anthu azikhala oyipa kuti munatira tiye gasi munatere aa atsogoleri akabwera kumakuuzani nkhani zoduka mutu osamamvera nkhani zoduka mutu ndi ziti zosankhana pa mtundu zosankhana pa chipembedzo palibe amene adzathese mtundu wina uliyonse ku Malawi kuno palibenso amene adzathese chipembedzo china chilichonse m'Malawi muno chipembedzo chinabwera ndi mulungu tidzazisiya pompano tikamakayikidwa uko tikazitambasula bwino tikafika ku msonkhano masanawa ndimafuna ndinene zinthu ziwiri izi anena kale ena chisankho chikubwera kaya ndi pa 23 juni kaya ndi liti koma siku lovotalo likakwana akuluakulu tipite tikavote ndipo maona amakuonetsani ona pokhala yatu pokavotera tukavotera dr chakwera chifukwa ndifotokoza chifukwa chake dziko lizipita kutsogolo tatopa ndi njala kuno tatopa ndi umphawi kuno tatopa ndi bodza kumalayi kuno tatopanso ndi kuberedwa kumalayi kuno tikufuna dziko lino lizipita kutsogolo ndi chifukwa chake tonsefe tinabwera pamodzi kuti dokota chakwera atsogole akhale president wa dziko enafe timathandizana nawo kugwira ntchito tizikonza dziko lino tonsefe tizisangalala pali mafumu apa malipiro a mafumu lero ndi chipongwe 2500 kwacha pamwezi amene wanakaponso malipiro minimum wage kubomako ananena kuti ndi 40000 pamwezi koma mafumu amanena kuti amagwira ntchito ndi boma ndiye mafumuwo amalipira 2500 40000 yo ndizoona ndi zabodza mafumuwo alipompa ndi mboni si chipongwecho ndiye tikamanena kuti tifuna kukonza dziko lino tifuna kukonza dziko lino aliyense azimvamo kukoma m'malayi muno

mukangochonga pa nambala wanipo kwinakuku sindikudziwanso kuti ndi manamba omwe akasa manambala chani mayina awonso sitingathe kuwatchula pano koma muka- mukafuna dokota chakwera kuti muzidasiwa kumusikwira kumuziwaona mdima uku kumusiku mukangopota pamenepo dziko lizipita kutsogolo chachiwiri chimene tikunena pano malonjezo amayankhula pano a business anzathu aja komanso a sheikh amene atipempherera pano amapemphera ndi madandaulo awo mavuto akumalayi kuno tonse tikuwadziwa mavuto akuno kwa jali tonse tikuwadziwa tisiyana kuti amene atakonze mavuto ndani chifukwa chake lero tabwera pano kuti akuluakulu tikavotera a chakwera uku mavuto azitha malawi mulungu sanalenga anthu akumalawi kuno kuti tikhale osauka munthu sanalenga anthu a kwa jali kuti muzizunzika ayi anatilenga anthufe kuti tikhale anthu osangalala tikufuna njala ithe kumalayi kuno aliyense azidya katatu pa tsiku tikufuna ntchito zizipezeka mmalayi muno aliyense akhale chochita tikufuna mabizinesi mmalayi muno azisangalala moyo wawo utukuke zimene tikudandaula za mpunga wa ku- nyanja ya lake chilwako ndiyofuna kufukula sikuti tikufuna kufukula kuti tiwine zisankho iyayi koma itukulidwe chifukwa anthu ena bizinesi yawo ili kuti factory yamayankhula pano tikuti factory ya mpunga dziko lino la malawi zaka 56 za ufulu chaka ndi chaka timakhala tukambirana za nsima osati nsima ndi ndiwo nsima yokha chimanga chimanga chimanga chimanga chaka ndi chaka zaka 56 lero yakwana nthawi yokuti tikamakamba za nsima tizikambanso nsima ndi ndiwo osakuti nsima yokha komanso kuposera pamenepo ngati ku zomba kuno tisangotengeka ndi za nsima kuli mpunga uko timakambanso za mpunga mpunga wakunoko oyambirira kuti wabwino akhale anthu akuno kwa jali aziudya osati zimene amanena kuti mpunga ndi chakudya cha mbalame chifukwa akufuna kuti tisamadye mpunga akanakhala kuti mpunga analengera mbalame sibwenzi anthufe tikumadya nawo ayi lero ntchito za anthu tikamati achinyamata ntchito zipezeke zina zili kunyanjako zina zili mmafaktori amene tidzakhazikitsire limodzi kuno kwa jali kani nkhani za zipatala nkhani za masukulu ndalama zake ni misonkho yanu tidzamanga tokha limodzi chifukwa ntchito yomanga chipatala kuno ikadzafika amisiri sakachoka ku chikwawa amisiri sakachoka ku lilongwe amisiri akachoka kuti azachokera kwa jali kuno pali mabilida apa pali makalipenta apa pali maplamba pali maelectrician a kwa jali kuno ngakhale zosokasoka matera alipo akuno timapanga mashati made in jali kumavala a made in china watitopetsa tikamakamba ntchito za anthu ndizitizo ndizimenezo lero tikufuna dziko lokuti kukacha mmamawa mpaka na kumene tifikire madzulo pazikhala popanda munthu amene asakudziwa zochita ana ang'onoang'ono akamapita ku sukulu ndiye kuti achinyamata ndi azimayi azibambo ena akupita ku ntchito ena akupita ku bizinesi zoona bwana aliyense akhale ndi chochita mdziko aliyense akakhala ndi chochita mabodza sakhalapo nsanje sizikhalapo kumakhala kulibe lero achinyamata tikudandaula ntchito lero azimayi ndi azibambo tikudandaula mabizinesi ndiye timanena kuti tikamati mmalawi muno muli mavuto tisamaombere mmanja chifukwa mavuto saombera mmanja timaombera mmanja chifukwa anthu akunenawa akunena zoona dziko la malawi kuli nyanja kuli nthaka uku adatipasa mulungu kuti dziko lino tizikhalamo tizisangalalamo zonse zokuti dziko lino likhoza kukhala lokoma anthufe nkumasangalala nkumati kwathu nkwabwino zilimo m'malawi muno mtima womanena kuti sizingatheke uchoke m'malawi muno tizinena kuti china chilichonse nchotheka bola ndikuyikapo mtima pali air wing apa mumaulutsa ndege mumaziona za asilikali komanso zina Opanga ndegewo ananena kuti tipanga ndege ziuluka mmwambamo ndipo zinatheka. Ifenso kuno n'zotheka Amalawi amene tidzanene kuti tikufuna dziko labwino lokomera tonsefe. Zidzatheka ndithu. Mtima woti sizingatheke, chichewa chakuti sizingatheke. Anthu amene amanena kuti sizingatheke, amenewo ndi adani a dziko chifukwa amafuna tikhale tikupempha mpakana kalekale. Ife tikufuna Amalawi odziimira paokha. Zopemphetsa zimachotsa ulemu, zolandira zimachotsa ulemu, koma ukakhala ndi zako umayenda mwa matama chifukwa ndi thukuta lako limene ukusangalalira. tikufuna dziko lokomera aliyense anthu pamene tikudya katatu pa tsiku madzi akhale abwino nyumbanso zogona zikhale bwino ndiye kuti kutsogoloku zomanena kuti kuchipatala kulibe mankhwala tidzasiya kudandaula chifukwa matenda ena amatha kupewedwa anthu mukamadya bwino matenda ena amatha kupeweka anthu mukamamwa madzi abwino matenda ena amatha kupeweka anthu tikamakhala ndi moyo wathanzi moyo wathanzi ndi umene tikufuna tilonjeze mtundu wa malawi pamene tikuyenda a mgwirizano malawi congress party utm pp aford mafunde petra ppm umodzi tonse amene tikuyendera limodzi tikamayenda olo mutayiwala zonse zimene tanena pano muzakumbukire chinthu chimodzi tikufuna dziko lokomera aliyense tikufuna dziko tizisekerera chifukwa chonena kuti mumtimamu tikumva bwino osati kumasekerera ngati mmene amatiuza anthu ojambula kuti simailo iyayi osati simailo yoti tikufuna mukaoneke pa chithunzi koma anthu azisekerera chifukwa kuti ndi mu mtima momwe akusekerera ndiye dziko limene tikulifuna ife tikufuna dziko lokuti anthu ogwira ntchito mboma azilipidwa ndalama zenizeni lero malipiro ndi ochepa malipiro akuchepa chifukwa chani chifukwa ndalama zambiri zikulowa m'matumba mwa anthu ndipo kubako sikunathe akubabe mpaka na pano tikulankhula pano olo ndikulankhula pano ena ali mkati akuba zotero ndi loweruka alibe ndi manyazi panopo ndi 25 minutes to 2 koma ndikulankhula pano ena ali mkati akuba akuba ndalama zanu zambiri chifukwa chake timanena kuti tikazamanga chipatala kuno amfumu muli apa ndi a business muli kuno akuluakulu nonse pano boma likazamanga boma la mgwirizano ukubwerawo Tikazamanga chipatala kuno musazatiombere mmanja atsogoleri ife yayi. Muzaziombere mmanja nokha chifukwa ndalama zanu za msonkho zikugwira ntchito. Aliyense amapereka msonkho. Mukazafuna kuombera mmanja atsogoleri kani president wa dziko mukafuna kuombera mmanja muziombera mmanja kuti timafuna tikuthokozera president chifukwa simukutibera. Zimenezo ndiye muziomba mmanja. koma osati kuwaombera m'manja ife amanga nsewu nsewu ndi ndalama zanu oili ngongole ndi ndalama zanu kuona kuti kwabwera dziko lina lokoma mtima ndikuzamanga nsewu kuno ndi anthu akumeneko kumanga nsewu kwa amalawi osati kumanga nsewu chifukwa cha purezidenti ayi tikumvana chifukwa kukakhala kuno ndi purezidenti mwiniyo saoneka amaoneka mwapo ndi apo tikumvana dziko chitukuko timamangira ndalama za misonkho ya anthu apa aliyense amakhoma msonkho nanga ngati mumasamba ndi sopo kuphatikiza inu amene mukutijambula ndi mmafoni momwemo muli msonkho mmayunitsi ndidaikamonso ndi ine amene ndili pano choyenda titukule anthu timalize tigwirizane nawo anayankhula pano a bizinesi ndiyankhule motere tikamanena kuti dziko likutukuka si nsewu mukuonapo si magetsi mukuwaona apa ayi dziko tikanena kuti likutukuka timatengera pa nyumba pa anthu chifukwa chitukuko ni munthu kodi pa nyumbapo tikudya bwino pali madzi pali magetsi nyumbayo ndi yamalata munthuyo akatukuka ndi amakapangano chitukuko cha mdera ife tifuna munthuyo chifukwa mulungu polenga dziko lapansi sanalenge misewu analenga mapiri nyanja nsomba mbalame zipatso kenaka munthu n'kumulenga nkumpasa ulemu u- ufumu pa zonsezo izi tikuchita kupanga ndi magetsi omwewo amangodutsa enawa m'mbali njira nyumba zina apa zimezi amaona nthambo koma nyumbazo kulibe magetsi likatukuka dziko magetsi akhale mnyumba zambiri ndipo madzi asakhalenso apamjigo koma madzi akhale apampope lero 2020 tikati chitukuko madzi akhale apampope analankhula bwino kuti zinthu zikamadzayenda bwino amene akupanga kabaza wa njinga zopalasa azipanga kabaza wa njinga za moto ali ndi njinga za moto apeze timataxi timasienta ali ndi masienta ena mafreed ana ena maminibasi Ali ndi masilidano ndi maminibasi lero agule mabasi ana alipo hale yanu yanu ndi tuwizo ndi zinzake amene ali ndi mabasi lero achina tamtamu sososo ndi azinzawo amenewa ayambe kugula ndege ndekuti dziko likupita kutsogolo maiko mwanzathumo ndege zimakhala za anthu osamatengera zakuno zomwe chili chonse cha boma boma iyayi bomanso ndipo ndifeyo tili pano boma si munthu Boma ndi tonsefe tili pano. Bwana bwana. Ndiye dziko likamayenda tizionera moyo wa anthu osati munthu mmodzi. Ayi, koma anthu tonsefe tikamasangalala kumadya bwino, kumakagona nyumba zabwino, ndiye kuti chitukuko m'dziko chafika. Ngati mmene anatukukila mafoni. Mafoni oyamba anali opukusa, lero mafoni ndi awa. kulankhulira pompo kujambulana pomwepo filimu kuonera pompo ndalama sokwanira apa foni yopanga munthu yatukuka 6 in 1 munthu wopanga foni yotsalira uyu dziko siliyenda choncho atsogoleri munthu mafoni azipita kumbuyo tikumana Mama yo. ekati zina tikamalizire kuchinkana uku tifuna tikalankhule tikumbutsane chifukwa ena asamachedwa kuiwala ena ankanena kuti amalawi sikuchedwa kuiwala e palibe kanthu koma atakhala kuti amalawi sachedwa kuiwala kusachedwa kuiwalako si tchimo one two ola atakhala usachedwa kuiwala kusaiwalakonso ola kuiwalako chisakhale chifukwa chomazunzira mtundu wanu ndiye zimenezo tikatambasula pachinkana ine ndinabadwa lina asala tsiku lokufa ndi limodzi tikumvana apo lina asala tsiku lokufa ndi lingati limodzi silichita kawiri koma silikhala lero ndikumaopa kuti awo tikapita kuti atiyenda mukamatseka misewu tizibwerera ndithu chifukwa tikuopa kupweteka anthu tikumvana tizibwerera koma mawuwo akafika uthenga ukafika inu amene mukufuna mwambi ndikusiyireni mwambi uwu ndipo mwambi uwu dedication kwa president mutharika akuluakulu amanena kuti mfumu ikaledzera imakagona yanzeru mfumu yakeyo mfumu yanzeru ikaledzera imakatani imakagona chifukwa imaopa kuchita manyazi dada akakhala anzeru nawonso